Kumudzi wina waung'ono pakatikati padayima nyumba, nyumba yachikale limene padali banja lina limene linachoka mmenemo komanso lakulira momwemo ndipo mwatuluka anthu mibadwo ndi mibadwo. Iyitu idali nyumba ya makolo ake a Manze ndipo makolowa adali ndi chuma chankhaninkhani, adali ndi ndalama. adali ndi ziweto komanso magalimoto. Anali ndi ana ambiri, mmodzi mwa iwo Manze. Manzetu kukhala kwake konse ankangodziwa kuti akuyenekera kukhala ndi makolo ake osati anthu ena, ndipo chifukwa cha chimenechi angamutumize kutali bwanji amabwerabe. Makolo ake adampangira pulani yabwino ndipo adamfotokozera kuti mwana wathu ife tikadzapita udzagumule nyumbayi pasipa tinakwirirapo golide ndipo tikufuna iweyo ndi amene udzatenge ndipo izitu ankamuuza nthawi ndi nthawi manze ankamvetsera koma padafika pena anazolowera ndipo ichi chokha nchinthu chimene ankatimvera kuchoka kwa makolo ake chifukwa amadziwa kuti tsiku lina zidzamuthandiza koma sankakhulupirira kuti makolo ake angathe kufika pena chuma chawo nkutha chonse psiti ndikukhala wopanda ndalama iye amadziwa kuti moyo wake udzakhalabe ukusangalala chimodzimodzi ali mkhundu mwa makolo ake dziwani kuti mwana osamvera malangizo amajowera mu ng'anjo ya moto ndi mwendo umodzi. Manzetu adali mwana mnyamata ooneka bwino pa anyamata amudzi ndipo amakonda atsikana kwambiri atafika pa zaka zomayenda ndi atsikana ankakonda zisangalalo kwambiri sukulu ah sinkamsangalatsa nkomwe Akamutumiza makolo ake kusukulu, iyetu amabwerako nthawi isanakwane. Ngakhale ali wamkulu, kupita kusekondale kumapeza kuti wabwerako. Akamapita kumeneko tsitsi losapesa, ndiye kuti osapisira, nsapato wavala za mtundu wina. Akamabwera madzulo wayambanapo ndi aphunzitsi. Palibe chimene amamvera. Aphunzitsi akakhala kuti ayambana nawo amatha kuwauza, Makolo angatu ndi achuma. osati inu mungolimbana mkutuwa ndi choko simulimbikira kwanu mudzafa amphawi akatero ahedi ampatse masabata angapo kuti apite ku nyumba akapume akamuuza kuti ubweretse makolo iye sankauza mpang'ono pomwe mapeto pake adachotsedwa pasukulu ndipo makolo ake atazindikira patatha miyezi kuti sakupita ku sukulu adayesera kumpezera sukulu ina koma sadakhalitse adabwerako izitu makolo zinkakhudza kenaka adaganiza zompezera ntchito koma posakhalitsa adabwerako ndipo amakhala pakhomo pa amayi akepo chimene iye amafuna nkudzuka mammawa kupita kwa anzake kukayenda akacheze kumeneko akayimbane nkuthamangitsa atsikana akachoka pamenepo kwada abwere ku nyumba ndi kuti akayambaso ndi anzakewo kuledzera amachita kuledzeretsa mpaka nthawi zina kukamsiya kwawo pa wiribala iyetu amadalira kuti makolo ake ali ndi chilichonse ndipo palibe choti adzivutikira msukulu kapena kukagwira ntchito Adamuuzapo za ntchito abambo ake atakhala naye pansi kuti amati ndakupezera ntchito upite ukuona bwanji adawauza kuti aha madala inetu zimene inuyo mmapeza ndi kumabweretsa pakhomo pano zimandikwanira za ntchitozo nde zisiye munthu umagwira ntchito ncholinga choti udzipeza chakudya cha pakhomo koma pamene ndimachoka ine chakudya chilipo kale mmabweretsa nde ndidzikagwiranso ntchito yachani ndisiye ndisangalale chuma chanu sichingathe nchambiri zedi ndipo mudzachisiya ifenso tizidzadya wosagwirira ntchito mudagwira kale ntchito makolo zikomo koma atataona zimenezi makolo anakhala pansi ndipo analingalira kuti mwina amchepetsere mwayi wa ndalama zimene amazipeza kuchoka m'banjali ndipo sankampatsapatsa ndalama olo kumutuma kuti kaguleko zinthu samamutumanso chifukwa amadziwa kuti amabisa ndalamazo ndipo moyo utafika polimba atsikana amene ankawapatsa ndalama anayamba kumvutitsa amvekere tufuna ndalama ndipo akamuona amuyita kumuombera m'manja olo anzake akamuona pamowa akubwera amadziwa kuti bayala wafika ndipo amakhala akumuombera m'manja mabodza abalo amanze ankafuna bambo uyu adayamba kubwereka ndalama kwa anthu tandibwerekepo 1 million ndikubwezera wiki yamawa wiki yamawa ikafika amati pitani kwa abambo anga ndipo abambo ake amavutika ndi ngongole sabata ndi sabata munthu uyutu sankaopa ngongole amati abambo anga ali ndi chuma sakundipatsa koma inuyo akupatsani chifukwa ine ndi mwana wawo wokondedwa ndipo abambo ake anali ndi nkhawa ingakhale amayi ake sankadziwa kuti ndi njira yanji imene angapange tsopano yoti akhale naye pansi mwana wawo ndipo abambo ake adamutenga nkukhala naye pansi adayesera kumpatsa malangizo nthawi ndi nthawi koma mwana sadamvera kuyesera kumuopseza nthawi ndi nthawi koma mwana sadamvera kuyesera kumtsekera kunja amakhangala atsegulira agalu ndiye kuti amapita kukagona kwa atsikana kubwera kum'mawa ali topitopi ndi mowa akakhala kuti amuna ngati choncho amabwera nkudzapempha kwa makolo akewo kuti amukhululukire ndi misozi zimatheka chifukwa makolowo amaona kuti mwana koma pakapita nthawi pang'ono amabwereranso ku moyo wake ndiponso amasintha dziwani kuti chidebe chimene chili ndi mayenje chobowoka sichimanyamula madzi Abambo ake chifukwa adali munthu wa ndalama adayesetsa kumsakira pasipoti mwana wawo ndipo adampezera ntchito kunja kutali kumayiko abwino ndipo adampezera ntchito kumeneko adamutumiza mwana wanga pita ukagwire ntchito kutali mwina ukamakaona anthu ena akulimbikira zikakuthandiza chifukwa uzikaona kuti palibe munthu pafupi wokuthandizira kumeneko zikakuyendera adapitadi anzake kusangalala kudali kujambulitsa zithunzi pa airport kuti akukwera ndege akupita adapitadi kumeneko kumakagwira ntchito ndipo adakhala koma patatha miyezi sikisi adapezeka kuti munthu wabwerako mwadzidzidzi atamfunsa kuti nchani chachitika adafotokoza kuti "Ah, andibwezapo akuti deportation munatani kumeneko Atafufuza, anaona kuti analowa gulu la anyamata wolakwika limene amagulitsa mankhwala ozunguza bongo, ndipo atamugwira chifukwa chonena kuti azinzake ena amene adamutenga nkumamphunzitsa adaona kuti nchabwino amutumize kwawo. Atabwera adapitiriza khalidwe lake ndipo posakhalitsa bambo ake adavomereza kuti mwanayo adakhala pamenepa komatu adafika zaka mpakana makumi atatu ndi zisanu 35 pa khomo la makolo ake akukhala mnyamata ali topitopi kusangalala ndi atsikana palibe chimene chimamkhudza amati akadya za abambo ake amadya chakudya cha abambo ake amakhala m'nyumba ya abambo ake ndipo ndalama zawo palibe chimene ankapereka kwa makolo ake koma iye amati moyo ndi umenewo patafika apata abambo ake adatopa ndipo adali munthu wachete sankayankhula ayi amangomuona chifukwa choyankhulacho chidalowa kukhosi itafika nthawi abambo ake adaona kuti akula kwambiri ndipo akalamba komanso nthawi yawo ikuyandikira yoti akakumane ndi namalenga ndipo adayamba kulemba wilo kugawa chuma chawo uyu kumulembera pa pepala lake chimene atengeko wina adampatsa malo wina adampatsa ziweto zonse wina adampatsa magolosale ndipo wina adampatsa ndalama zimene adasunga koma mazi mwana wawo sadasungire kalikonse ayi chifukwa aliyense amadziwa kuti adamuuza kale kuti chuma chimene iwowa adamkonzera Manze chili pansi pa nyumba imene amakhala nyumba yayikulu akadzachotsa mwala wotchedwa kuti maziko foundation adayitanatu mmodzimmodzi nkumampatsa zimene iyeyo adamuyikira kuti mcholowa chake koma Manze amadziwa kale ndipo sadatchulidweko pamenepo Patapita nthawi, amayi adamwalira chifukwa cha ukalamba, ndipo atamwalira ana onse anabwera ndi mudzi wonse nkuzungulira pa bwalo lalikulu pamenepo adakhala kuyankhula ndipo achikulire adayankhula kuti ana inu sungani mwambo dziwani kukhala ndi anthu ndipo mukhale ndi nzeru osati kumangokhala chitsiru Taonani makolo amabwera ndipo makolo amapita. Mwatsala ndi inu. Kodi inu mudzakhala makolo otani kwa ana anu? Komatu Manze ankangodziuza kuti ngakhale makolo apita ine sindikudandaula. Ngakhale agawa chuma chawo, ine mdalitso wanga uli pansi pa foundation. Manzetu adayitana abale ake onse ndi anthu, azinzake amene amamwa nawo mowa limodzi ndi atsikana ake kuti akaonerere akuphwasula nyumba mcholinga choti aone chuma chimene adamusiyira makolo ake pamenepo chifukwa adachita kuchikwirira chifukwa chidali chochuluka izitu zidachitika pamene posakhalitsa adayika amayi ake m'manda ndipo abambo ake chifukwa cha chisoni nawonso sadakhalitse adapita. Atapita, anthu anakhalanso pa bwalo nkulira maliro a bambo awo chifukwa adali munthu wabwino. Ndipo a Manze adapitiriza ndi ntchito yawo yokumba. Adakumba kupeza bokosi pansi atagwetsa nyumbayo, ndipo bokosilo adatsegula. Anthu onse adasangalala kuti koma chuma ichi nchoyenereradi Manze chifukwa chifukwa chili mu chikwama cha mtengo wapatali ndipo adatsegula aliyense akuyang'anira koma m'malingaliro ake Manze mudali kunena kuti akagwetsa nyumbayi apeza zimene iyeyo adamuuza makolo ake golide golide wapamwamba wochuluka wambiri golide ndipo aliyense akhala akumuombera m'manja ndipo ingakhale afumu adzamugwadira Manze kuti ndi munthu wolemera kwambiri ndipo ayenera ulemu m'mudzimo. Komano atatsegula m'bokosilo anapezamo kalata. Kalata makolo adamulembera kuti, Mwana wathu Manze, tidakukonda kwambiri. Taona ife tapita watsala wekha. Tinkakuuza ukhale munthu wodziimira pa wekha, uphunzireko ntchito. Uphunzire sukulu, ukhale bwino ndi anthu, uzitilemekeza ife makolo ako, koma chimene unkaona iwe moyo mwako nchoti udzapeze chuma ife tikapita, ndipo udzisangalala ndi chuma chimene ndapeza. Chuma chonse tachigawa, ndipo chimene takusiyira ife tangokusiyira mpata, mpata woti uphunzire nzeru komanso ukhale munthu. Taona, sindasiye chilichonse m'dzina lako, zonse zatsalazi nzoti zidapita nyumba imene idatsalayi ndi imene wagwetsayi ndipo chimene iwe umafuna ulowe ndi chimenecho zikomo kwambiri pagulu manze analira kwambiri koma patapita nthawi anakayamba makani mani aseza matumba chifukwa padali beso pokhala adakayesera kukhala kwa mchimwene wake koma adakamuthamangitsako miyezi itatu chifukwa chonse wakhalidwe kumene nkumaba zinthu nkumagulitsa adayeserapo kugwira kantchito pena kuthira mafuta m'magalimoto adamuthamangitsapo chifukwa adasokonezapo ndalama pamenepo moyo udavuta ndipotu iyeyo adangoganiza zopita kumanda nkukalira kukauza makolo kuti amusiya pambalambanda ndipo akadadziwa akadamverera kupita ku sukulu komanso kulimbikira ntchito kuti akhale munthu odziimira payekha amaona ngati akapita makolowo zonse zidzakhala zake adapepesa ndipo adadziwuza kuti ngati ungapezeke mwayi wina woti aphunzire atha kuphunzira ndipo tumanze nkhani yake inali yomvetsa chisoni idathera pamenepa pangani like komanso subscribe kuti tizikupatsa tinkhani tathu tukoma tophunzitsa zikomo kwambiri